ndewonu ndị be anyị onye unu na-anụ olu ya n'ụbọchị nke taa bụ nwaada nnennaya ụbọchị nke taa ewetara m unu akụkọ ka nneka siri wee tụrụ ime mkpuke ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu n'obodo ụmụdim o nwere nwata nwaanyị aha ya bụ nneka nne na nna nneka mụrụ naanị ya ma ha zụkwara ya n'ịhụnanya na ịtụ egwu chineke nne na nna nneka na-azụ ahịa azụ nke mere na ha anaghị anọ n'ụlọ oge niile nke a mere ka nneka nwee ohere ịpụjere ọtụtụ ndị agbata obi ya oriri agwa nneka bidoro gbanwebe obere obere n'ihi ihe ọ na-amụta n'aka ndị agbata obi ha Nneka dịka nwata nwaanyị na-eto eto bidoro gewe ntị ihe ụmụ okorobịa na-ekwu. N'ezie n'ezie, Nneka mara mma nke ọma. Ọ dịkwa ka nwaanyị kwesịrị ịdị. Mgbe ọbụla Nneka gafere ụzọ, ị ga-ahụ nwa okorobịa kwụsịrị ya n'ụzọ wee na-agwa ya okwu. ị hụ ya ka ọ na-ese ihe n'ala ị ga-ahụ ya ka o kpuchiri aka n'iru maọbụ ka ọ na-achị ọchị mgbe ọbụla ahụ na-atọ nneka bịrịbịrị maazị ikenna hụrụ nneka otu ụbọchị ka ya na nwoke nọ n'ụzọ akpa nkata ọ jụrụ nneka ihe ọ nọ n'ụzọ eme nneka gwara ya na o nweghị ihe ọ na-eme Maazị Ikenna gwara nna Nneka ihe ọ hụrụ. Nna Nneka gwara nwunye ya dọọ ada ya nwaanyị aka na ntị gbasara ụdịrị agwa o bidoro kpawa. Ọ gwakwara ya na ya achọghị ịnụ ihe ọbụla gbasara Nneka na nwoke n'ụlọ ya. Ka echi ya luru, nne Nneka kpọrọ Nneka n'akụkụ wee dọọ ya aka na ntị gbasara iso ụmụ nwoke. ọ gwakwara ya na nwata erughị eru wara ọgọdọ na ikuku kuo na ọ ga-ekuru ya na ọgọdọ ya ọ gwara ya na ihe ya bụ nne ya nọ n'ala wee hụ na ọ rịgoro ukwu osisi na ọ gaghị ahụ ya ọ dọrọ ya aka na ntị wee sị ya na o rubeghị ogo ya na ụmụ nwoke ịkpa nkata na o kwesịrị itinye anya ya na agụmakwụkwọ ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche gbasara ndụ ya ọ gwara ya na okwu ụmụ nwoke anaghị adụ etu ha si ekwu ya ọkachasị nwata nwaanyị na-amaghị aka nri ya maọbụ aka ekpe ya nneka gwara nne ya na ya bụ ezi nwatakịrị na ndị ya na ya na-ekwu bụ ndị enyi ya na ọ dịghị ihe ọjọọ ọbụla ọ hụrụ o mere nne nneka hụrụ na okwu niile ọ gwara nwa ya nwaanyị dị ka mmiri a wụrụ n'okwute ka ụbọchị ole na ole gachara enyi nwaanyị nneka bụ ụkamaka gwara ya na ọ ga-eduga ya ka ha gaa hụ enyi ya nwoke bụ emeka ma ka ha ruru na nke emeka emeka na enyi ya nwoke bụ chinedu nọ ha nabatara ha naabọ nke ọma ụkamaka gwara enyi ya nwoke bụ emeka na nneka bụ enyi ya nwaanyị ụkamaka na emeka hapụrụ nneka na chinedu ka ha kpaa nkata nwoke na nwaanyị ka nke a gachara nneka na chinedu bidoro yịwa o lughị ọnwa ise chinedu tụwara nneka ime nne nneka kpọrọ nneka jee na be chinedu ka ọ jụọ ya ihe o mere nwa ya ma chinedu gwara ya na ọ bụghị naanị ya ka nwa ya nwaanyị na-ayị na ọ bụghị ya tụbara ya ime okwu a wutere nne nneka ọ kpọrọ nwa ya nwaanyị wee laghachi be ya Nneka nọ na be nne na nna ya wee buo afọ ime ya. Akụkọ gbasara ime mkpuke ya jezuru obodo ha niile. Nneka rotere ndụmọdụ nne ya nyere ya na aka ntị ọ dọrọ ya mana ugbu a ọ nọzi n'ọnọdụ mmakwara. Ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na nwata nwaanyị ọbụla na-eto eto kwesịrị iji nwayọọ n'ihe gbasara ụmụ nwoke n'ihi na okwu ụmụ nwoke anaghị adị ka ha si wee kwuo ya ọkachasị mgbe ha hụrụ nwata nwa agbọghọ na-eto eto ọzọkwa wee bụrụ na ma nwata nwoke ma nwaanyị kwesịrị ige ntị na ndụmọdụ nne ya maọbụ nna ya nyere ya n'ihi na ọ dịghị nne maọbụ nna nke ga-eduhie nwa nke ọ mụrụ n'afọ o nwere ntị ya nụrụ n'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa na-abịa na njedebe ndị be anyị ka emesịanụ